abụ m onye igbo ebe ọ bụla m gara ị ga-amata na abụ m nwa igbo ee ụmụ igbo olee ebe ka asụsụ anyị na-eje njirimara igbo lee mm, igbo amaka igbo bụ igbo ekene m unu aha m bụ chiamaka ilozurike onye a na-etu ada igbo Abụ m onye hụrụ akọmakọ n'anya, ma nke a na-ekwu n'ọnụ ma nke a na-ede ede. Ama m ọtụtụ n'ime unu ga na-ajụ ọ bụ gịnị mere e ji akpọ nwaada Ada Igbo. Ngwa gee m ntị n'olu ka m kọọrọ gị maka na esi m oru. Nke mbụ bụ na abụ m nwa Igbo. Nke ịbụọ bụ abụ m onye hụrụ omenala Igbo n'anya. Ihe gbasara Igbo na-emetụ m n'obi nke ukwuu. Ọ na-atọ m ụtọ, na-enye m afọ ojuju. Oge m hụrụ ebe ma okenye ma ụmụaka na-asụ Igbo na-eme omenala ya dịka o kwesịrị. Mana tupu m gaa n'iru ịkọ ya bụ akọmakọ, ka m were ohere a wee jụọ ụmụ Igbo ajụjụ. Ole n'ime unu chetara ihe a na-akpọ abịchịdị e mekọbara okwu Igbo dịka ABCD si mekọba okwu Bekee? Ole na ole maara ihe bụ gwam gwam gwam gwam maọbụ ka cheta ka esi atụ ilu na Igbo bụ mmanụ Igbo ji eri okwu. Kedụzi maka ụmụaka anyị? Adị m ekwuzi maka ndị nke nọ na mba ofesi. Onye ọbụla nke ị jụrụ gịnị bụ afa ya, ọ saa gị na Bekee. Ị jụọ ya gịnị bụ afa nna ya, ọ saa gị ya na Bekee. Ị jụọ ya gịnị bụ afa obodo ya, ọ saa gị ya na Bekee. Ndị be anyị, ya bụ ihe m na-ahụ na-agba m anya mmiri. Maka na ọ bụkwa ọkwa sị ụmụ ya onye tụrụ ji, ya tụrụ mgbọrọgwụ. Maka ụbọchị onye nwe ji ga-abịa gwuru ji ya ka ha nwee ike hụ ihe ha na-atụrụ. Ihe emebigokwa o. Kedụzi maka azụmahịa ụmụaka Igbo na-azụ agbam mbọ ha niile? Kedụ maka akọ na uche mbụ ihe eji njirimara ụmụaka Igbo? Ọtụtụ ihe ndị a niile bụ ihe ndị Igbo hafụrụ. Ọtụtụ ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ niile bụ ihe mekọbara okwu Igbo na ihe niile mekọbara njirimara ndị Igbo ha ncha niile bụ ihe ndị be anyị kpọkuru aja. ya bụ ihe na-agba m anya mmiri ndị be anyị Igbo ọ ga-adịkwanụ m mma ma ọ bụrụ na anyị niile etikọọ isi ọnụ wee hụ na e nwere agamnihu n'ala Igbo wee hụ na asụsụ Igbo bụ ihe a na-akwanye ọkụ n'ike wee hụ na asụsụ Igbo bụ ihe ọha na eze ga-apụta sonye n'ime ya maka na gidigidi bụ ugwu eze ọ bụkwa na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ka anyị jikọkwanụ aka ọnụ keleenụ onye ntị chiri maka ọ bụrụ na elu anụghị ala ga-anụ nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri di ya mụta ịpị ụtara aka tupu o wee suru ofe maka na ọ bụkwa nwaanyị na-ete ofe oge ọzi amara ijiji anya mbịa a sị na ewu nwụrụ n'ọba ji abụọkwa agụụ gburu ya maka na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwịị ya dịbagodi ndị be anyị ọdịnala igbo dị omenala igbo dị chineke kere ụwa dịkwa o nwere ugo chukwu tinyere ụmụaka igbo n'ahụ Mana ihe ndị a niile abụzi ihe Igbo na-ekwu maka ya dịka Chukwu si wee tinye ọtụtụ ndị obodo niile dị iche iche tinye ha ugo. Ụmụaka Igbo na-agba mbọ. Ụmụaka Igbo maara nke bụ ụmụaka Igbo nwere amamihe. Ụmụaka Igbo maara nke bụ na ọnọdụ dị mma mana ọnọdụ adịghị mma. Ụmụaka Igbo nwere ikike nyere asụsụ ha n'ebe ọdịnala ha dị mana ndị be anyị ihe ndị a niile bụ ihe anyị gbakporo aja wee makụsie omenala ndị ọzọ ike hapụ omenala nke anyị nna nna anyị ha nyere anyị n'aka sị anyị wee jide onye bụ ihe bụkwara ihe ọ bụ ka anyị jikọọ aka ọnụ hụ na ọdịnala Igbo na omenala Igbo na asụsụ Igbo bụ ihe dị oke mkpa n'ala anyị